Ndisanapitirire, ndinene ichi, Pali mitundu iwiri ya gasi yomwe imapezeka m'njira yathu ya chakudya. Pali gasi wina kapena mpweya wina omwe taunena umene timaumeza nawo limodzi ndi chakudyachi. Ndiye pali gasi wina kapena kuti mpweya wina omwe umapangidwa m'mimba mwathu. M'mimba mwathu kapena kuti ndinene kuti m'matumbo mwathu muli tizirombo kapena kuti timabakiteriya tomwe timathandiza kugaya chakudya chomwe chakanika kugayika m'mimba. Pali zakudya zina zomwe nditazitchule pompano zomwe thupi lathu kapena kuti chifu chathu chimakanika kugaya bwinobwino zakudya zija chifukwa choti thupi lathu silimatulutsa mankhwala ake kapena kuti ma enzymes ake osungunulira chakudya chimenechi chakudya chimenechi chikafika m'matumbo tizilombo timayamba kudya idya chakudya chija kuti chinyenyekenyenyeke kapena kuti fermentation ngati kuti kuchisasisa chakudya chija kuti chisungunuke prosesi imeneyi imachitikanso mu thobwa thobwa lanu lija mukalisiya masiku anayi 5 mumaona kuti limayamba kutuluka thovu limayamba kutulutsa gasi chifukwa chakuti tizilombo timabakteriya tayamba kudya idya kapena kuti kunyenyanyenya mawere mkati muja ngati moto ophikira chakudya umakhala ndi usi yet gasi uja mutha kumunena ngati usi wake chakudya chija chikamaphikidwa ndi bakteriya kapena kuti tizilombo matumbo muja pakati pa mipweya iwiri imeneyi kapena magasi awiri amenewa gasi kwambiri amene ali mu njira yathu ya chakudya ndi gasi amene timamumeza tikamadya chakudya. Kwa anthu ambiri, mpweya umenewu ukamatsika ndi chakudya sudzetsa mavuto ena aliwonse. Koma mwa anthu ena umawapatsa mavuto ngati kugeyageya, kutsitsatsitsa mpweya komanso kufufuma mimba. Ndinanena kuti nditchula zakudya zomwe zimatulutsa gasi m'mimba mwathu. Zakudya zimenezi ndi ngati nyemba, kabichi, anyezi ndi ma soft drinks achina fanta. Zinthu za nyemba monga ngati nyemba zimene, achina nandolo, achina ma lentils, zili ndi ma enzymes kapena kuti mankhwala awoawo amene amazisungunula zinthu zimene. Ndipo m'thupi mwathu mankhwala ena ogayira kapena opangira digest zinthu za nyemba mulibe. Chinkana anthu ambiri amakhala vuto ndi ma legumes, achina nandolo, ma lentils, nyemba. Anthu enanso thupi lawo silitulutsa mankhwala omwe amasungunula kapena kuti kupangira digest zinthu zomwe zili ndi mkaka, mkaka umene, ice cream ndi ma cheese. Anthu amenewa amatchedwa kuti ali lactose intolerant. Akadya zinthu ngati zimenezi, chifukwa chokuti thupi lawo silinazigaye, bacteria kapena kuti tizilombo amathanso kusasasitsa zinthu za mkaka zija zomwe zimatulutsanso chani? Gas. Topic yi tangoyamba, iyi ndi introduction chabe. Pali zinthu zambiri zomwe tikuyenera kuphunzira za zakudya. Chifukwa choti ndimaona ma comment anu pa zinthu zomwe mumamva nthupi anthu amene madwala gas inu, ndipo zinthu zina si vuto la gas kapena kuti vuto la mpweya ayi. Kodi nanga gas ndi matenda? Ayi. Gasi si matenda. Gasi ndi chizindikiro cha matenda. Ndi ngati mukapita kuchipatala, dokotala sangalembe kuti mukudwala chest pain kapena kuti mukudwala pamtima. Ayi. Kupweteka kwa pamtima kapena kuti chest pain ndi chizindikiro cha matenda mwina 20 ena. Ndipo zimafunikira kuti dokotala wanuyo akhale nanu pansi, atenge nkhani yanu bwinobwino mwatsatanetsatane ndi kufufuza kuti kodi mukumvazo zikuchokera pati. kapena kuti gasi mpweya omwe mukumvawo ukuchokera pati ngati m'buku mwanu analemba kuti dx kapena kuti diagnosis kapena kuti tawapeza ndi gasi gasi si matenda its a symptom kapena kuti ndi chizindikiro cha matenda kwa lero tilekere apa masiku akubwerawa tikhala tikuona matenda osiyanasiyana omwe amapangisa kuti inu muzimva ngati muli ndi mpweya mmimba mwanu ndipo kuti mungapange bwanji kuti moyo wanu ukhaleko bwino musamamve kupweteka kapena kuti musamamve zimenezi. Zikomo kwambiri chifukwa cha sapoti ndi chilimbikitso chanu nthawi zonse. Makoma nonse.